Ndị be anyị ekelela m ụnụ kakwanụ nka. N'ụbọchị taa, achọrọ m iji olu be anyị, olu Igbo gwa ụnụ okwu n'ihi na ndị be anyị si na anụ ruo ege ruo. Ọzọ bụkwa na onye na-amaghị ebe e liri ozu na-ebido n'ụkwụ abọ ya. Ndị Igbo ọkachasị ndị nọ n'iru akwụkwọ ka a na-akpọ Facebook achọrọ m ịkọrọ unu ihe mere nụ m ji adọ ndị ofe mmanụ ya bụ ndị yoruba vam vam vam mana dịka nkata nke ụbọchị taa si na-aga aga m na-akpọ ha ndị ofe ose biko gaa kute ihe i siri ụbọchị taa bụ ụka ọ bụgodi tatus na ṅụtus ka anyị ṅụrịa maka na taa ga-adị kpọkpọ ọ ga-adị gịnị kpọkpọ ndị igbo anyị nọ n'ezigbo agha agha biafra ka na-agbakwa n'iru mànà ọ bụ̀zị̀ ihe ndị oyìbo nà-àkpọ psychological war agha uchè agha ime mmụọ a bịa nà Naịjirịa tata ndị kachasị kpọọ ndị ìgbò asị bụ̀ ndị ofe osè ya nà ndị ịjọ hapụ̀ ndị ugwū o kà ha nọ̀gòdì o dòrò anyị̄ anya kem̀gbè nineteen kpìrìgìdìm nà ànyị nà ha bụ̀ ndị kwe nà ndị ekwèghi enweghi m̀gbè ọ nà-àdabàrà ànyị nà ha mà ncha mà ncha anyị na ha bụ ndị iro ha bụ ndị iro anyị anyị bụ ndị iro ha ndụ anyị na ha anaghị adaba ma otu ma otu ha ma na anyị kpọrọ ha asị ha kpọkwara anyị asị mana ha na-akwanyere onwe ha ugwu ha bịa na be anyị ha agaghị arụ pịm ihe ha ga-akụ gbamgbam nke ndị oyibo na-akpọ bacha metọsịara ya ebe niile ebe niile na-eshi ushi mana ndị be anyị gaa na be ha ha hasịakwa rụọ elu rụọ ala biri ka onye eze ajọ eze unu enyela onwe unu nsogbu nkata ga-abụ maka ụbọchị ọzọ manakwa i furu ndị ofe ose hai chineke nna m e ndị a bụ ugwumagala kai ha bụ oke amụsụ ha na-atụ gị mbọ ha na-afụ gị ikuku ha baa n'ọhịa gbuo ha pụta n'ụzọ jụọ onye e gburu aka ị hụrụ ndị ofe ose eh, ha bụ enyi mere enyi ha fịakwa mgbe m bidoro content creation aha m bụ elo wụnụ eme Lilian Ogechi na Facebook mgbe ahụ m na-eme skit na kọmedi nne m ukwu bụ Maria Ude Nwachi Maria Ude Nwachi the best chick that ever lived Afikpo hottest mama Maria Ude Nwachi of Ebonyi State in those days kai ọ bụ ya bụ onye kụziiri m ihe gbasara Facebook page enwere m over 90,000 followers mgbe ahụ tupu akaụntụ m ahụ enwee nsogbu nne m ukwu Maria Udenwachi daalụkwa nne m ọma ọ ga-adịrị gị na mma ndị Igbo sị mmadụ anaghị eri omume mmadụ rie nkata ya aga m echefu ihe ọma i mere m ọ ga-adịrị gị na mma Chukwu Okike Abịama ga-agọzi gị. Mgbe Facebook m nwere nsogbu, m agbala TikTok bidozie zawa Lilian tupu m atụgharịa ya na-aza Lilian the content creator. Ihe niile ndị a mere n'afọ 2023 ya na em etiti 2024. Mgbe m banyere TikTok, na-ebido na-eme ihe gbasara ndị Igbo na mmanye na mmanye ma werekwa analysis of ihe ndị na-eme n'ala anyị iri isi ọ bụ na tiktok ka m bidoro mana o nwere ihe nọ na-eme na tiktok oge ahụ ndị ofe ose bịa emepe tiktok live ha ebido na-akọtọ ndị igbo chai m bịakwa na-ele ihe anya na-agbakwa nkịtị enweghị ihe a na-akọ anyị na anyị bụ osu na anyị bụ ohu na kedu onye bụ our progenitors na ahịa anyị na-azụ na na ihe anyị na-erewa na ihe anyị dị mma ya na ahịa ntụ na anyị rechaa ahịa ntụ anyị abịa were ahịa ahụ anyị na-azụ mee ya ọ dịka anyị na-azụ ahịa enweghị ihe ndị a na-ekwughị na ohu a ihe a ndị oyibo na-akpọ apprenticeship ndị Igbo be anyị na-eme na ọ wụ ahụhụ na enweghị ihe a ga-amụta n'aka anyị na anyị dị mpako na enweghị ihe ndị a na-ana akọ ndị Igbo hei Chineke nna ndị ofe mmanụ mere anyị ihe o ndị ofe ose ha mere ha ji media mee anyị ihe ha mere anyị arụ unu ma na ndị ofe ose mụọ ụmụ ugbu a ha ga-ebido n'oge gwawa ụmụ ha sị ha ị hụrụ ndị ndị ndị be anyị ka ha zeere anyị na anyị na-egbu mmadụ anyị na-ata mmadụ m sịrị gị ndị na-abịa ndị be ha na-abịa na be anyị eme ihe ndị oyibo na-akpọ youth service ha bịaruo ha sị a ah, na anyị amakwa na ọ bụ otu a ka unu dị o na ndị nne na nna anyị gwara anyị na ka anyị zeere unu na unu na-egbu mmadụ na unu na-ata mmadụ na unu na-eme nke a na unu enwe m sị gị ndị a mekpọrọ anyị ọnụ ndị Igbo nkwana ihe gbasara anyị ihe anyị mee anyị bịa anyị aga ahịa anyị zụọ ahịa anyị anyị ana eburu mmadụ ihe ọjọọ n'obi pụta anyị amaghị na nkịtị niile anyị na-agba na ndị a ewerela ere anyị peni peni afụ afụ enweghị ihe ndị a na-emefu ndị Igbo enweghị ihe ndị a na-emefu ndị nke ndị Awụsa dị wawo ha pụta ha ga-abịa gbaa ha gbaa unu alụcha ya dị ya ga-abụta ị hụrụ ndị a ihe onye ọbụla gị na-eme ya o were ọnụ na-eri gị rie gị rie gị rie gị kọtọọ gị kọtọọ gị onye ahụ awụghị ezigbo mmadụ ya bịa n'ihu gị ya achịa ya ga n'azụ gị ya dọrie gị dọrie gị zere ụdịrị mmadụ ahụ onye ndị ofe mmanụ mere ndị Igbo ndị ofe ose ai ndị ahụ ee eh, akpọchara m ha asị ee eh, unu agaghị aghọta mana ihe mere m ji fọrọ ntutu taa sị ihe dị ishi ya dị ikwuchitere ndị Igbo ọnụ mgbe ihe eze Igbo na Ghana malitere ihe a mere n'ọnwa Julaị Ọgọst na Septemba 2025 hai Chineke nna m ee ọ dịrị ndị Igbo ọkụ ezigbo ọkụ mgbe ahụ ị hụ otu e si na-adọ anyị ihu azụ etiti e nwe ihe a na-akpọ ee eh, ndị oyibo na-akpọ ajọ ethnic profiling hewu ololo ololo ihe ndị a mega anyị mgbe ahụ ee eh. e ji ọnụ ee eh, adọwasị ndị Igbo unu agaghị aghọta ndị a ọ na-abụ unu pụta na-asị na emela tribalism na emela bigotry ha bụ ndị a ha bụ ndị a ị gara ịchọ ọrụ a sị gị na ị wụ onye Igbo na agaghị enye gị ọrụ onye iberibe onye na-apụta ị na-agbachitere ndị ofe ose ama m na ọ dịkwa anyị n'ahụ nke anyị dị anyị n'ahụ mana enweghị ihe wụ mmadụ pụọ n'ezi e were ọdịrị anya anya ọjọọ na-ele gị ọdịrị ihe ahụ adịghị mma ọ dịghị mma ị ma na ndị ofe ose gara aga vọlite vidio eze ndị Igbo Ghana bụ His Royal Majesty Eze Chukwudi Ihenetu mere kemgbe 2012 ebe Eze Chukwudi kwuru na ha zụpụtala ala ha ga-eji rụọ Igbo Kingdom na Ghana like like an Igbo community where ndị Igbo all over the world can come and build, you know, relax and chill by promoting Igbo language amongst our children born and bred in Ghana. Ama m unu na-aghọta ihe m na-ekwu. Unu cheta na this video mere na 13 years ago. Eze Chukwudi never built such kingdom because ọ dịghị feasible. ọ dịghị feasible. Ị ma na ndị ofe ose gara aga gaara ịgachaara ndị Ghana e nwere otu nwa boy ahụ nọ na Ghana a na-akpọ Ghana boy ka ahụ bụ ya n'isi ndị a na-agacha enye ha ego ndị ofe ose nọ mba ofesi abịa ha na-ezigete ezichara ha ego ma ndị ofe ose ma asụ Igbo ndị ahụ bịa ha na-asụ Igbo na- na-ara ịga ka ndị- ka iwe na-ewe ndị Ghana m na-agwakwa gị eziokwu ndị a bịa ha ara ịgacha enweghị ihe ndị a na-eme ha bịa ha agwa ndị Ghana na anyị wụ ndị ntọrọ na anyị chọrọ ibute IPOB n'ala Ghana na ee eh, anyị chọrọ ịbịa nara ha ala ha enweghị ihe ndị a na-akọghị enweghị ọdịrị tools propaganda ha na-ejighị ka ha kpọta onye ofe mmanụ na ma asụ Igbo onye ofe mmanụ ahụ bịa na TikTok live onye ahụ asị sịsịsị na a ga-eme ihe ọbụla taa na Ghana wụ nke anyị kpekperi kperi kperi kpe kwuo kwuo kwuo kwuo kwuo ndị ofe mmanụ ndị ofe mmanụ onye ofe mmanụ mana ọ na-asụ Igbo ọ ga-ekwu ya ka ọ dị nnọọ ka ọ wụ onye Igbo na-ekwu ka ọ rịa ịga kwuoro ọgụ ihe a m na-agwa gị ee ịhụ ihe unu hụ ihe mere n'oge ahụ ee ndị ofe mmanụ ha ndị be ha nọ n'obodo oyibo nna a sị ka ha na-ezitechara ha ego ụmụ okorobịa ndị Ghana ndị ahụ eh, ha ji ya na-eri mgbe anyị hụ ha na-agba ụdọbụrụdọ na-ama mma ha pụta online ha sị igbo igbo igbo igbo igbo ọnụ na- ọnụ na-acha ha mmanụ mmanụ ka ha na-enweta ego n'aka ndị ofe ose ọ kwa unu hụ length ndị a na-aga ka ha mebisie ndị igbo mana unu anaghị aghọta ọ bụ na tiktok na twitter ka anyị lụrụ ọgụ a ai ndị Igbo nwere mmadụ o ndị Igbo nwere mmadụ ndị be anyị pụtara n'igwe na TikTok ya na Twitter zọrie ma zọpịa ndị ofe ose a unu hụ ihe ndị a mere ha ee ka anyị na-ebute with evidence and fact concasious achọrọ m ikele squash Alhaji na Nkwerre News 24 anyị anambara a ah, anyị anambara nwaanyị ahụ ga-adịrị ya na mma Johnny 400 Sir Ife nwa eze Chime Igbo Unification Sir Jeffrey in Nigeria na mụ na onwe m bụ Adaigbo Global na ọtụtụ ndị ọzọ m na-echetanwu aha ha bịara na TikTok lụọ agha a lụọ ọgụ a merie ma turu ugo lọta ọ ga-adịrị unu niile na mma ihe unu ga-eri agaghị akọ unu chukwu okike abịama ga-emere unu amara mgbe ndị ofe ose bịara bịara rịgachara ndị Ghana rịgachara ha ndị Ghana amaghị ndị bụ ndị ofe ose na ndị igbo a na-akpọ anyị dum mana ndị naijiria anyị dum wụ ndị naijiria alata unu chetakwa na ọ wụ ndị ofe ose bu ụzọ gaso na Ghana mgbe ha gara na Ghana oge a, ha na-ere ose ya mere ndị Ghana a na-akpọ anyị alata Unu ahụlanụ ya, ndị Igbo be anyị abịazienụ na Ghana na-eme business, ere ahịa nke bụ na ee eh, ndị Ghana nọ ebe ahụ na-ere ahịa anyaukwu na-emedị ha na ndị Igbo anyị na-ere ahịa ọfụma ọfụma na-ewetu e, e ahịa ala na-ere ahịa na-eme turnover. anyaukwu abịa baa ndị yoruba anya anya ha na-emevu mbụ ị ma na ha bụ ndị anyaukwu apụta ha ha akacha na-esu imi ha esoghị m esoghị m ha ji gaa n'azụ gaga arịara ndị Ghana mgbe ha gakwara Ghana ihe ha na-ere wụ ose ose ose alata ihe ndị Ghana na-akpọ anyị alata ọ maka ndị yoruba ndị ofe ose na-ere ose there ha na-ere ose ebe ahụ ndị Igbo anyị ụnụ ahụlanụ ndị Chineke chụrụ ugo meta mma agarụ na-eme business na-abịara ịdasa ha jisi ike ka ha mebie anyị mana Chineke nke usuu niile nke ndị agha ekweghị ka ihe na-eme ndị Igbo nkata niile ndị ofe ose kpara n'elu isi anyị bịaghachiri kụọ ha n'isi gbagam gbagam gbagam ị ma ha gwara ndị Ghana ka ha chụla ndị Igbo sị nà nà ọ bụ̀ ndị Ìgbò nà-ème ihe ọjọọ, nà ọ bụ̀ ndị Ìgbò nà-atọ̀rọ̀ ndị mmadụ̀, nà ọ bụ̀ ndị Ìgbò nà-èmebìsiri ha àlà ha, mànà ànyị jìrì wayọ̀, ị mà nà ànyị nwà nà ànyị bụ̀ ụmụ̀ ụmụ̀ nwere ìzù ma ihe, ànyị jìrì wayọ̀ kpọkète ndị Ghana nso, kọwàra ha ǹdì ichè dị nà ndị ofe ose nà ndị Ìgbò, gwa ha sị ha nà ha lèkwa anya nà ọ bụ̀ ndị Ìgbò nà-èmepe economy Ghana dịkà òtù a Eze Chukwudi Ihenetu sì ème nà ọ nà-akwàlite economy ndị Ghana nà m̀gbè ha nà-èle ndị ofe osè kèdụ ihe ha nà-ème ebe ahụ̀ nà ha nà-ère osè na-àgba taxi na-apị ihe ọ̀pịpị̀ mà nà ọ ha nà-apị ihe ihe oshì ọọ̀ ihe ndị ofe osè nà-ème ebe ahụ̀ ànyị àtụgharịa ha isi tụgharịa ha isi tụgharịa ha isi àhụ àjụrụ hā ha bịa nyochakwanụ anyā nyocha yā sị ihe ndị à kwùkwàrànụ wụ eziokwū ebe ahụ ka anụ amụ amụ amụ nọ sụọ ndị ofe ose anyị mere ka ha mata na ọ bụ ndị ofe ose na-eme mpụ na arụrụ ala niile na-eme na Ghana skull mining o human trafficking o akwụna akwụna o and we were showing them fact upon fact anyị ga-ekpupụta ihe nkiri nkiri gosicha ha ebe a na-ejide ndị ofe ose ebe ha ji isi mmadụ ị ma na ha na ha na ha na ha na-amine skull ama m ụnụ ọ ma ndị ofe mmanụ enwe ndị ma enwekwa ndị gwọrọ ọgwụ ego karịa ndị ahụ chere ụnụ amaghị ndị ahụ na-agwọ ọgwụ m sị gị ee a bịa n'ala Yoruba hmm, a na-achọrọ ili ozu a na-agbachi ya n'ụlọ because i lie ozu n'ezi ha ga-abịa n'ime abalị ha abọkacha ozu ahụ were isi onye ahụ ha na-eji ya ha na-eji ma ha na-agwọ ọgwụ ha na-eji ya ha kwọcha kwọcha akamụ ee ha dịkwa a na-emekwa mpako n'elu ya o ha kwọchaa akamụ ha ewere ihe ahụ isi mmadụ ahụ kwara kwụwa ya n'akamụ na-aṅụ na-agwakwa gị ezi aga m atụrụ ụnụ asị olee otu m si atụ asị ụnụ ma adị Igbo global fact upon fact ihe kacha ewute m bụ na enweghị otu onye ọchịchị n'ala Igbo bilirinụ kwuchitere ndị Igbo ọnụ enweghị ma ofu mkpụrụ ọ bụ naanị VDM biliri n'iwe gaa na Ghana mee Eze Chukwudi Ihenetu interview wee nye aka kọwaara ndị Ghana sị ha na ọ bụghị ndị Igbo bụ nsogbu ha na ọgụ niile anyị lụrụ ndị Ghana mee mee mee ndị be ha abịa hụ na ihe enweghị isi ha bịa sụlata amụ azụ mgbe ihe niile ndị a mere ndị Ghana wee lezie anya ga-esizi ndị Naịjirịa niile hapụ obodo ha ara ee eh, ara ewee gbazie ndị ofe ose nke ọjọọ ya n'ihi na ọ bụ ha bụ majority na Ghana ndị Ghana ụfọdụ bịara bịa bịa chọpụtazie nke bụ eziokwu even their president bụ Mahama always good friend to Eze Chukwudi Ihenetu he defended ndị Igbo Chukwu okike abịama abịa sara ndị Igbo okwu kai ị hụ ndị ofe mmanụ mgbe ahụ e na-eme kitikiti kata kata kata kata gburugburu ahụ ajụọ oyi ọnya ha shiri anyị abịa ma ha ọ bụ naanị na Ghana o. ha gara na South African TikTok Kenyan TikTok Ugandan TikTok even Caribbean TikTok

and kirie mgba anyị gbara iji merie ndị ofe mmanụ mgbe ahụ e anaghị m ehi ụra anyị kụrụ ya back to back to back live upon live morning and night just to defend ndị Igbo ọ dịghị easy o bụ obere agha ka anyị lụrụ ihe m na-agwa unu ndị be anyị unu mụrụnụ anya o mụrụnụ anya ka azụ ndị ofe ose a bụ ogwumagala I will continue to expose their bigotry and tribalism against the Igbos in Nigeria. Ihe ọ bụla ị na-eme ma nwa gị ma nwanne gị ma enyi gị nwaanyị ma enyi gị nwoke unu zere ndị ofe ose unu zere ha ndị a abụghị ndị ha na mmadụ na-emekọ ihe unu zere ha makwa m nwaanyị o ọ ga-efu unu n'anya ara ka na-agba ha otu ndị Igbo si eme ọfụma na-agbanyeghị arụrụ ala niile ha rụrụ banyere ndị Igbo ha ma na ha ma na ihe a niile ha mere ihe niile ndị ndị yoruba macha arụrụ ala n'ihi mpụ na arụrụ ala niile ha rụrụ ndị igbo ha ma mana isi na-agba ha otu mba nta ya otu ha mechakwa ihe a niile anyị ekulie n'igwe ihe onyonyo etoola ogologo chebirinụ m echi na nzukọ igbo with ada igbo global i love you all my sweetheart daalụnụ shinne chukwu m ga-agọziri m unu ndị ọma m ji aba